A chairde Gael, tugaigí fáilte ollmhór chuig na Seansálaithe! Cé hé an glór gallda sin? Oh my God, cé hé sin?

Tá brionglóid agat. Fág agat, tusa a bhí ag fanacht i mo theach le aon seachtain ar fad. Yeah, ní raibh tusa ann. But bhí, you know, nuair bhíonn brionglóid agat, it's like, tá tú ag an, like, an fiaclóir nó tá brionglóid agat is tú ar scoil or whatever. Just, bhí sé díreach mar sin ach bhí Gaeilge Conamara ag achan duine so níor thuig mé focal a bhí aon duine a rá. It was great. Sorry, is muidne na Seansálaithe just put it up. Cad é mar atá sibh. Uh, oh no, ní dhearna muid an intro mar is ceart. Yeah. Okay.

Cad é mar atá tusa. Go breá, tá mé. Giota beag scriosta i ndiaidh an turas mar gheall ar an cheol tíre uilig a chuala mé ó fhear Chonamara an bealach uilig aníos. Mar a ghlaoigh seisean air, contemporary pop. Ach bhí go leor ceol brónach na bhfear istigh ann, déarfaidh mé, agus giota beag ceol tíre i dtreo deireadh. Cad é an ceann a bhí agat faoi Gaillimh?
Galway in the rain. Galway in the rain by Folked Up. Yeah. All Folked Up, go mbeidh All scealta. Folked Right, níl mé Up.
proud air sin, there's only sin i ngios, ok? Sad boy spring, ok?
Chuala sibh faoi Keith Urban, seo Keith Rural anseo. Seo an leaid atá.
Yeah. Just le sampla a thabhairt daoibh den cheol go raibh orainn éisteacht leis. As níl cead ag Hugh ná mé féin.

cheithre chinn déag go wraps ite agam is sin sa gcomhingheall so I think we should look imigh go gach duine eile a bhí ag iarraidh rudaí san oíche.
Bhí wraps ar fáil do aon duine a tháinig mall, bhí wraps ar fáil ach sin tháinig muid go luath Yeah. agus anois níl wraps ar fáil. I Agus think. tá cinn gan, gan, bhuel shíl, shíl muidne go raibh sé gan déirí.

No, ach bhí sounds good gan dairy meant like nach raibh dairy istigh ann because Maith thú. ní mbeadh illiterate.
Contrary to popular belief, níl, níl tú. Contrary.
An t-am seo anuraidh ní mbeinn anseo agus níl mé in ann léamh na scéalta a bhí ag teacht aníos. An féidir linn caint faoin am, so, an raibh aon duine anseo anuraidh ag na Seansálaithe anuraidh?

But tá an am seo i bhfad níos difriúil anois, mar tá ciall againn an am seo. Goidé a tharla an am seo anuraidh gur féidir linn caint faoi ag an bpointe ar fad? Yeah, b'fhéidir nach dtig linn achan sonra a thabhairt faoin oíche, nó déarfaidh mé gur cuimhin liom bheith ar ais anseo b'fhéidir ag. 3 ar maidin inné, Hé, ní raibh muid i Madden's.
ag ithe na leftovers, ag ithe na ceapairí le Pauline Nic Géidigh, sílim gur ith muid tray de wraps eatarthainn Yeah. agus ní cuimhin liom tusa dul abhaile linn? Dúirt mé na rudaí a raibh muid in ann caint faoi and you straight away chaith tú mise faoin mbus! Caite faoin bhus agam. Yeah, bhuel dhúisigh What the dhúisigh tú hell? mé ag a sé ar maidin le le tú a ligean ar ais isteach

Bhí am maith againn i Madden's. Níl fhios agaibh náire go dtí go bhfuil tú cur glaoch ar do cara ag a sé a chlog ar maidin a being like please lig isteach mé go dtí an óstán tá mé tá Pretty sure go raibh tú cur glaoch fa choinne like 20 bomaite go maith mar gheall go raibh mé oh yeah codladh. yeah yeah yeah yeah bhí sé literally bhí mé like tá mé chun a bheith ag codladh ar an sráid seo i mo geansaí Aran like nach nach comhartha maith é sin go raibh oíche den scoth againn i mBéal Feirste. Déarfainnse sin. Although, ar tharla, bhuel, cuimhneoidh tú cad é a tharla duitse an lá ina dhiaidh sin? No.
Bhí ormsa dul, right, so bhí ormsa dul ar ais go Baile Átha Cliath le haghaidh gig. Bhí mé ag dul chuig em trad gig sa National Concert Hall, iontach classy, bhí achan aoinne gléasta suas to the nines, mise ansin in like sean gheansaí peile agus like, I think b'fhéidir an jumper céanna a bhí orm an oíche roimhe sin, like. Tá tú sin a rá as if go mbeadh tú gléasta suas mura mbeadh tú i mBéal Feirste. Yeah, like. Like tá tú ag rá go mbeadh tú tagtha i three piece suit, like. Dá raibh, dá raibh am agamsa, do you know, do Well, de mo chuid geansaí peile, like.
Eh, it's, it's, it's t-léine Kendrick Lamar atá faoi seo, actually, gabh mo leithscéal. Sílim gur sea, actually, níos aistí nár choinnigh mé thú i gculaith thíos ag an Ard Fheis agus ag. b'fhéidir, na gradaim chumarsáide. I was like, whoa, oh, cé sin? It's díreach an rud céanna a ndéanaim le mná, you keep expectations low, so then nuair a dhéanann tú rud ínteacht, then slightly níos fearr, tá siad like, oh my god, fear gur lad seo, fear gur seo anois. Like, nuair a d'athraigh mise mo chuid spéaclaí, bhí na spéaclaí céanna agamsa le seacht bliain déag, right?

That's what I mean, nuair atá mé ag caitheamh crochóga, it's just na spéaclaí atá orm. But. cad é mar atá ag éirí leat anois maidir leis an sórt cur chuige seo atá agat le. Go fóill singil, tá mé go fóill singil, so yeah, ní raibh, d'fhiafraigh sé go mór. But sorry, so bhí, bhí orm dul suas go Baile Átha Cliath and it was a very classy gig agus thug cara liom an ticket domh don gig seo agus bhí sé díreach in eyeline, dóigh chéanna tá mise go do chuidse anois but bhí sé sa National Concert Hall agus mise agus leaid ag déanamh like bocsa ceoil like solo set or whatever so tá 'fhios agat an rud is real Cormac Begley style. Tá cosa agam a' díreach ann yeah bhí mise ag titim i mo chodladh i rith an gig. agus chonaic mo chara mise ag, like, ag suí i lár an National Concert Hall, i lár an ionaid is mó ceoil sa tír, an stair, an chultúr, an méid sin measa atá ag daoine ar an áit sin, ag éisteacht le ceol traidisiúnta, ceol na tíre, an stair atá bainte leis an ceol sin, agus tá mise ag suí sa chathaoir mar. le haghaidh like leathfhear. It wa, bhí sé chomh, chomh, á, bhí sé So chomh, look, á.
má chuir Mo Cheol do gCarr chuile freisin I'm paired leis an National Concert Hall Mo Cheol sa Carr so on that note eh Níl 'fhios agam Bring sin. it right Níl, James, is féidir leat a mhíniú cén fáth a bhfuil daoine as Conamara chomh tógtha le ceol tíre?
Ah, mé, is muid an pointe is gaire do Mheiriceá agus tá muid basically Nashville beag Éireann. No, cos is breá libh jiveáil agus Yeah. do you know an sort damhsa sin.

agus bhí siad ag imirt peile taobh amuigh like sa courtyard ag am lóin like shílfeá gur scoil a bhí ann like fucking ridiculous like anyway tháinig fear óg as an Cheathrú Rua suas leis an football weapon de left foot aige whack out an ball mom Bang. Díreach sa straois. Bhuail sé mo mháthair sa straois le football. And that's how they met. And then there's me.
Sorry, so fan soic. Chic sé an liathróid agus bhuail sé do mháthair sa... M'athair... Yeah. Chiceáil sé an liathróid chomh crua is bhí sé in ann. So he tried, bhí sé ag iarraidh gach uile duine a mharú le football. An t-aon duine a bhuail sé mo mháthair bhocht.

Go dona dhom so, might as well try, try the tried and tested like. Beidh tú in ann scóráil ansin. Well only as football game anseo.
Well má thriail peil ag daoine, tá sé i bhfad níos fearr ná Tinder i gConamara. Just, just peil meetups ansin anois. Just ag bualadh a chéile, just. You know an dóigh ba bhreá leo, cé go bhfuil. you know an dóigh ba bhreá leo ag na damhsaí bheadh like na fir ar ag balla amháin agus na mná ag an balla eile whatever, it's an rud céanna Conamara but just tá líne liathróidí peile agus just tugann daoine just whacks don liathróid agus cibé duine a whackálann siad leis an liathróid. Má bhuaileann tú aghaidh sa chaoi faigheann tú coinne léithi láithreach. Yeah. Oh yeah yeah yeah yeah.
Tá sé leis an scannán Dodgeball.

Anyway, an fáth go bhfuil muid anseo?
Bogadh ar aghaidh. Bogadh ar aghaidh.
Tá muid anseo le haghaidh Féile Bríde agus fosta níl ach coicís go dtí Lá Fhéile Vailintín. Yeah, obviously a lán singles istigh anseo cos ní raibh aon duine ag súil le Lá Fhéile Vailintín anseo. But bhí muidinne ag iarraidh rud éigin a dhéanamh le haghaidh Lá Fhéile Vailintín. Anois, first to address the rumours, ní throuple muid.

Ó le bhfuil leis an leaid sin, níl muid ag dul aníos ag a lú. le Holly Willoughby agus fear éigin eile. Tá, bhí muidinne chun Mister and Missus a dhéanamh eadrainn féin le fheiceáil because tá muid, I don't know ar chuala sibh seo, I feel like tá seo ráite againn na milliún uair anois, tá muid ag teacht ar 100 eagrán do Na Seansálaithe anois. I know, oh yeah but like, go raibh míle maith agat. Seo actually eagrán 99 an oíche seo anocht.

Trí bliain de cairdeas? An é sin an fhad atá muidinne cairde anois? Dhá bhliain go leith, basically. Dhá bhliain go leith den podchraoladh. Nó tá cur in aois orainn anois.
Thar a bheith, nó níos mó ná trí bliain anois, mar bhuail muid a chéile i Meán Fómhair 2020, is dóigh liom, bhuel, trí Zoom. Jesus!
Yeah, so. Sin scanrúil.
Ba ceart go mbeadh aithne mhaith againn ar a chéile anois, ach.

Píosa páipéar bán é so. Yeah, déanfaidh sé cúis. Tá muid, tá muid all set le haghaidh seo anois. Oh Jesus, amharc air seo. Tá muid chomh proifisiúnta, listen, only the best le haghaidh an seó agus only mar gheall go raibh seo ag Raidió Fáilte. Ní bheadh seo againn ar chor ar bith. Oh yeah. So, Um, an rachaidh muid ceisteanna faoi I think déanfaidh muid James ar dtús. James ar dtús. Yeah. mar gurb é eisean an leaid a bhíonn ag insint faoi fhéin. Oh, tá páipéar agam already. Um, um, tusa an leaid a bhíonn ag caint fút fhéin an t-am is mó, I'd say. Um, so ba cheart go mbeidh a fhios agaibhse.

As an triúr againn. As an beirt agaibhse. Go on. I mean, nach gá dúinn Ligesh Crucis? Well, caithfidh Áine a bheith mar an moltóir le bheith ceart? I don't know. Tá mé chun seo a rá, d'fhan mise i teach James roimhe agus d'fhan mé i teach Áine roimhe agus tá's agamsa an freagra atá ar an gceist seo. Sílim go dtig le achan duine tomhas a ghlacadh leis an gceann seo.

Tá's agam céard a bhí agat, agus tá's agam go raibh fuss ollmhór nuair a fuair an ainmhí faoi leith seo bás, like bhí sé cosúil le tórramh, like tháinig daoine chuig teach s'aici, tá Caoimhe ag croitheadh a cinn ansin, like mar aontaíonn sí leis seo, bhí aithne, bhí aithne ag an cheantar ar an bpeata seo, so tháinig siad like le slán a rá léi. So yeah, seo, seo sort of díol mór, má fhaigheann James an ceann seo i gceart, sílim.

Ceapaim gur madadh a bhí ann. No, no, no, caidé do cheann? Ó, mo cheann, sorry, madadh a bhí ann. Yeah. Agus Holly an t-ainm a bhí uirthi. Caidé scríobh tusa? Madra agus Molly. Molly!
Ah! Bhí'n ceart agat, just ligean ort gur H a bhí ansin. Gan rud ar bith a rá. Thig linn ar fad é a léamh. Scríobh mise go raibh madadh agatsa. Yeah.

a an chippy a bhí in anagram, Midnight Express, shoutout. Tiocfaidh na madaidh ar fad ón ceantar thart ort. Bhí sé rudaí ar nós like Stand By Me nó rudaí mar sin nó whatever, just like na ainmhithe seo just appearing out of nowhere like le le tú a leanstan chuig an takeaway. Níl mé ag magadh like. So bhí, tá daoine sa Ghaeltacht tá siad gafa le ainmhithe s'acu. But yeah bhí proper tórramh againn don don madadh. Like bhí literally daoine ag teacht isteach agus like ag tabhairt like you know like comhbhrón orm agus blah blah blah and like you know. an an slán deireanach. yeah like bhí like bhí sloinne aici dúirt níor dúirt níor dúirt aon duine Holly it was Holly Carr like sin atá like as if like go raibh sí mar dheirfiúr agamsa like agus do you know an rud is measa see nuair a bhí mise le mo theaghlach like mo mháthair or whatever agus bhí sí ag iarraidh mise rud inteacht a dhéanamh

Like if you're not, what is the concept of gender? Séamus Dan, John, James. Oh, Séamus John Dan, Seán Dan, Dan, uh, Oliver, uh, James, tá mar.
Tyson.
Tyson. Tá sé ar nós tá mo chuid cairde as Baile Átha Cliath, tá siad gafa le agus I think go go aontóidh daoine anseo le seo, an méid col ceathrair a mbíonn agat as Albain agus go háirithe like as Glasgow so just so bhí mise ag míniú ainm s'acu daofa or whatever so anois tá lads in Baile Átha Cliath I mean like Lee Nora, Bríd, Big Denis, Wee Denis, Samira, Tamara because chuaigh ceann acu go Tenerife agus phós sí Spaniard so anois so anois tá so tá triúr col ceathar agamsa André, Samira agus Tamara

See dá raibh mise ar Death Row, chuirfinnse ceist le haghaidh all you can eat buffet and I'd fucking fan ann chomh fada is is féidir liom é a dhéanamh. Tá tú ag freagairt an cheist anois. No, no, no, not for, no, tá mé, tá mé ag magadh anois.
See, see, fiafraíodh an cheist ormsa sin agus dúirt mise go ngeibhfinn like,

Curry ón Indian. So close, dúirt muid stir fry. Stir fry? Yeah. Sin crap, cé do Bhí fhios agam go raibh, stir fry? bhí fhios agam go raibh rice involved. Bhí fhios agam go raibh rice áit éigin thart ansin. Stir fry nuair ná tu ag meadhc ina gcailliúint. Níl rud ar bith blasta faoi. Níl mise ag rá aon rud. Stir fry.
Sorry, bíonn, thig leat stir fry deas bheith agat. Badger. Um, ok. An chéad cheist eile ná cén dóigh a nglacann an duine eile tae s'acu?

As in like bhí like post-it note againne ar like os comhair an kettle. Anseo le do chomrádaithe tí nó le do chlann sa bhaile? No, like I I hope go bhfuil so go mbeidh cén dóigh a nglacann. Umm no bhí so bhí ochtar sa teach and then bhí like daoine ag siúl amach le daoine eile whatever so bhí orainn like you know basically like

Tá muid actually, níl muid ag déanamh ró-olc, I don't think. B'fhéidir just mise, b'fhéidir tá mise just. Níl, níl faighte ach ceist amháin ceart.
But cheapfainn go mbeadh sé níos measa. As in, go mbeadh muid aon scór níos lú agus ná ná. Seo ceann deas actually. Cad é an bronntanas is fearr a thug siad riamh duit? Ádh, go bhfuil ceann níos spicy.
Spicy? Ó! I mean, cé go spicy? Bhfuil tú ag iarraidh orm a dhul anois? An bhfuil tusa ag iarraidh caint? Shit, seo fúmsa, ó. Who said I love you first? Mise, dar ndóigh, obviously, James. Níl grá riamh.
Ah, hey James, is Ok, cuirfidh mé ceist.
is grá liom tusa, sorry. Cén type atá ag an duine eile?
Oh. So, scríobhann beirt agaibh ceann Hugh ar dtús. Yeah. Agus tá 's againn uilig, sílim, types a chéile. Tá siad specific go leor, go háirithe James, is dóigh liom. Like, tá liosta ag Hugh is mé féin go bhfuil muid ábalta a rá faoi James, sílim. So. Ó, tá tusa ag dul le portrait, so bhfuil go leor le scríobh agat. Sílim gur fearr daoibhse seo a fhreagairt cibé mar níl rud ar bith suimiúil faoi mo type. Tá fhios agaibh é, tá sé i lom le. It's an lad chéarna le deich bliain, don't need, don't rub it in arís, come on like. Má bhfuil just ann le cur síos le Cillian, mullet, ard, Hoop earring. gruaig donn, hoop earring, yeah, we get it, tá sé cool. Cosúil le, cosúil le Paul Mescal.

Tá cúpla, tá cúpla specific aige agus insíonn sé dúinn iad nuair a bhíonn cúpla deoch aige. Agus nuair nach mbíonn cúpla deoch aige fós. Mar d'inis muid duit le déanaí iad is bhí ionadh ort go raibh fhios againn. We were like, James, labhrann tú faoi, like, seo, seo, seo ábhar go labhrann tú faoi. Ní mo fault go bhfuil mé just like, oh, like, you know, ok.
Bhfuil eagla ort an liosta a scríobh anois? Yeah. Cad é sin?

Gruaig dhonn, Gaeilge agus níos lú ná mé, well, a short king mé, so.
Above average king. No, I'm actually just average. James, níl mé ag iarraidh tú, like, a mhaslú. Please, ná scríobh ainm. Please, ná scríobh ainm.
No, níor scríobh mé ainm.

Má tá tú ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sé mar Flathartach ar Instagram, Flathartach ar Twitter agus Flathartach ar TikTok. Bhí mise, Hugh Mac Giolla Chearra, deas sibh a fheiceáil arís. Bhí mise, ah, stad as sin. Beidh mise ar ais le GaelGÁIRÍ. Má tá tú ag iarraidh mise a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá mé mar Hugh Carr here ar Instagram, Hugh Carr here ar Twitter agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. An chéad rud le plugáil an seó beo i mBaile Átha Cliath, má tá tú ag iarraidh muid a aimsiú i mBaile Átha Cliath.

Gréin. Beidh DJ. Beidh ceol. Beidh country. No, ní bheidh. No, ní bheidh. No, ní bheidh. Please, ní bheidh.
Ach bígí linn, tá ticéidí ar fáil. Tá ceann ann an bheidh na scoileanna.
Beidh ticéidí ar fáil ar Eventbrite, or tá ticéidí ar fáil ar Eventbrite agus tá muid already, what, 20% díolta amach, so bígí agus tá coicís agaibh le hiad a fháil, so má tá sibh ar fáil, please tagaigí síos. Ach go dtí sin, go raibh míle maith agat as a bheith anseo agus